Dhaoibh a chairde, is fáilte isteach chuig na físeáin ceardaíochta de Ghlór na nGael. Cén chaoi a bhfuil sibh ag coinneáil sa mbaile, súil agam go bhfuil sibh uilig go maith. Sé an tionscnamh atá agam inniu dhaoibhse ná líon gréine. An bhfeiceann sibh sa bpictiúr seo? Seo. Níl ann ach pláta atá déanta as pháipéar agus tá duilleoga is bláthanna idir áfaí sa pháipéar. So nuair a chuirfidh sibh suas in aghaidh solas na gréine feicfidh sibh an scáth ag tíocht isteach thríd. An-deas le déanamh, an-éasca. Níos túisce inniu chuaigh mé amach ag cuartú na bláthanna. Agus an chéad ceann a tháinig mé trasna air ná an bleachtán mín. Mar a fheiceann sibh anseo tá cineál dath buí ar an mbláth. Tá sé anseo thríd an miontas cait. Na bláthanna gorma, miontas cait atá ann, ach an bleachtán mín, sin é an bláth buí. Agus sin, chuaigh mé síos agus fuair mé fearbán. Agus séard atá anseo ná bláth beag buí mar a fheiceann sibh. Agus deirtear má chuireann tú é seo faoi do smig agus má thagann dath buí ar do smig, gur maith leat im. triail amach é. Agus an ceann deiridh atá agam anseo ná an cistus mar a bhí agaibh sna físeáin eile. Agus sin an rud aisteach seo, breathnaigh céard a chonaic mé ar an rós buí. Dúirt saineolaí liom gur beach atá anseo ach gur beach fhireann atá. ann ach tá dath aisteach air nach bhfuil? Breathnaigh é ag luascadh is ag gluaiseacht lena chosa tosaigh. Nach aisteach an rud an nádúr. Ach ar aon chaoi, ar ais chuig tionscadal an lae inniu. Fan liom agus déanfaidh muid an líon gréine. Teastóidh marcóirí, bláthanna. compás, ard leathanach bán, pláta atá déanta as pháipéar, polltóir, ribín, gliú agus siosúr. An chéad chéim, tá muid ag gabháil lár an phláta a ghearradh amach. Caithfidh muid an siosúr a úsáid anseo. Is má tá duine fásta in aice libh, beidh sé níos sábháilte an duine go ndéanfadh an duine fásta é seo. Tóg bhur n-am agus bígí cúramach. Anois, tóg an compás agus tomhais amach ciorcal atá níos mó ná an ciorcal i lár an phláta. Ansin, leis an tomhas céanna, tarraing ciorcal mór.

Tá orainn é seo a ghearradh amach. Maith sibh, tá sin déanta againn. Anois, tá muid ag goil an dá chiorcal a ghearr muid amach a ghreamú don pháipéar pláta. Tosóidh muid leis an gceann ar bhun. Iontaigh thart an pláta agus cuir gliú ar bhun an phláta, mar a fheiceann sibh. Ansin faigh ceann de na ciorcalacha páipéir agus brú síos go maith ar an ngliú é. Tá muid ag goil na bláthanna a ghreamú anois. Caithfidh muid an pláta a iompú ar ais ar an mbealach ceart. Rud beag gliú a úsáid agus cuir i lár an phláta ar dtús é. Roghnaigh ceann de na bláthanna agus brú síos ar an ngliú é. Agus tá muid ag goil an rud ceannann céanna a dhéanamh le na duilleoga agus na bláthanna eile. Nuair atá sibh á dhéanamh seo, bí cinnte go bhfuil spás idir na duilleoga agus na bláthanna agus go mbeidh solas ag goil thríd eatarthu. Mar teastóidh solas a bheith in ann goil thríd leis an scáile a chruthú nuair a bheidh sé thuas in aghaidh na fuinneoige níos deireanaí. Tá sé suas agaibh féin cén dearadh atá sibh ag iarraidh a dhéanamh. Seo é an chaoi a leag mé féin amach na bláthanna. Bígí cinnte go bhfuil neart spáis eatarthu. Anois tá muid ag gabháil an ciorcal a ghearr muid amach a ghreamú don phláta. Cuir rud beag gliú ar an bpláta mar seo. Agus anois faigh an páipéar, an ciorcal a ghearr muid amach as an bpáipéar agus brú anuas ar an ngliú é. Bí cinnte go bhfuil sé ag greamú ar an ngliú. Tógfaidh sé tuairim is leathuair an chloig sula dtriomóidh an gliú. Tá mé ag goil imeall a phláta anois a dhathú. Tá mise ag goil dath corcra a chur air ag úsáid marcóir, má fheiceann sibh. Ach is féidir péint nó crayon a úsáid nó pé ar bith céard atá agaibh sa mbaile. Tógann, tógfaidh sé seo píosa orm. Anois tá orainn poll a chur ar bharr an phláta. Faigh an polltóir agus go deas réidh déan poll thuas ar a bharr, mar seo. Agus ansin úsáid an ribín agus cuir thríd an bpoll é, agus cuir snaidhm ann. Úsáidfidh muid an ribín le a chrochadh suas i gceann cúpla nóiméad. Mar seo. Má fheiceann sibh, tá an solas ag teacht isteach agus déanann sé sin cineál scáile do na bláthanna agus do na duilleoga a chur sibh ann, má fheiceann sibh é sin. Is é an bealach is fearr leis an gceann seo a úsáid ná a chrochadh i bhfuinneoig mar beidh níos mó solas ag teacht isteach thríd. Tá súil agam gur bhain sibh taitneamh inniu as an tionscadal seo. Buailigí isteach arís amáireach agus beidh tionscadal eile againn. Slán go fóill.